o lulu ofu oge ahụ na ofu obodo ofu di na nwunye ahụ fa nwere fa nwegara ife ọbụna mana fa enwekwurọ nwa fa wee kpegide nnọọ kpegide chukwu wee nye fa ofu nwa nwaanyị nwa nwaanyị a afa ya bụ ugomma ugo bụ o- e- e- ugo e- e- iche- ichechacha ihe niile ị ga-ekwu ị sị na ọ ugo ugo bụ nnụnụ kasị nnụnụ wee bụrụ ugomma nwa wee maa ụdị mma ahụ ọ gafee onye na-atụgharịrị anya mana ife na-eme ya nnọọ o wee bụ na ọ na-erube isi fa zụchasịa nwa ọ na-erube isi na-eje ozi na-asọpụrụ ndị mmadụ wee nwechachasịa ịfụnanya nwee nke ka nke ọ makwuru ka a sị asị mba obiọma ya erika fa kụ- kụzichasịara ya na ma mmadụ o, ma anụmanụ onye ọbụna nọ na nsogbu ya nyere aka na o nwerọ onye ma echi nwa a wee na-eme ife nne ya na nna ya gwara ya na-eme ọfụma na-eme ya nnọọ ụmụ nwoke nọ n'obodo fa ncha na-azọ aka na-azọ onye ga-enwe ike inweta nw- nwa anụnwa na ọ- ka a mara onye ga-enweta nwa ya kpọbata ya n'ime ụ- ụ- ụnọ ya dina ya ndị m- fa na-eje na-enye ya ife ọbụna na-enye ya ma ọna edo every- ife ọbụna sọ fa o kwerọ ana fa o kwerọ eje maka nne ya azụ ka ha- nne ya na nna ya zụrụ ya ọfụma gwa ya nekwa anya na ụmụ nwoke na-alafukwa mmadụ Ej- onye kpọkwa gị bịa bịa ekwekwana onye nye gị ife jụ ka nke anyị nyere gị zuolu gị o kwe fa o wee dịba fa wee o wee lube nnọọ M- ndị a na-azọ aka na-azọ aka nọkata mbe wee nụ ya n'obodo ọ nọ na o nwere ofu nwaanyị a sị na nwatakịrị nwaanyị a sị na o nwedị ife ị ya-emekata ka o soro ị naa be gị maka na a zụrụ ya ọfụma na o nwenatarọ ka ọ ga-esi wee kwee na ife ọ sọ gị nye mana ọ mago na a sị na nwaanyị a kwa nwere obiọma rinne nwefe oke o wee jebe wee gbaa agụ asa mba na-asa gaa mmiri asa wee lute obodo fa obodo Ugomma fa ruo o nwere ọfịa dị nso ebe ọ rị naanị ya je lụọ ụnọ na ọfịa nwa dị n'akụkụ mmiri ebe nwa a na-ada echutebe mmiri kpụọ ofu ife nwa dobe ya ka ọ dị bụrụ nna ya nọ ebe anwa na agadi nna ya na-adị ekwu okwu ọ rapụ ya o wee na-ene nwata a ọ na-abịa mmiri na-ana na-abịa mmiri na-ana nyanwa na-akpa nkata ife nya na ya ya-eje o wee luo ofu ụbọchị ọ magolu oge nwa a ji abịa mmiri o wee jebe na ikpele mmiri luo n'ụlụ dị ebe a tinye ụkwụ ya were ụkwụ ya kodo na mgbọrọgwụ osisi bata n'ime ụlụ anwa Ugomma ejeluzie lute na mmili fụ ya ka ọ na-ebe na ya atọ nụ na ya atọ na ya atọ na ya atọ mba- sị gbata nyeli ya aka o na ya atọkwa o na ụkwụ ya ke- ekedokwa ebe a onye ya enyeli ya aka wepụtara ya ụkwụ ya Ugomma wee gbawa gbawa ka ọ jee nyeli ya aka maka na ọ ife a kụziri ya onye ife ọbụla ị fụ nọ n'afụfụ jee nyeli ya aka o wee gbaje luo o luzie ọ na-adọ ụkwụ mbe

mgbe ahụ mbe tiegoli ụkwụ ya n'ime a- n'ime okpokoro ya ọ na-adọ dọkatazia mbe were aghụghọ wee wepụta ụkwụ ya n'ike sị na ụkwụ ya ejirikwa o nekwanụ na ụkwụ ya ejiri nya ka ọ dọzi nke ikpeazụ ọ wepụtasịa n'ụkwụ na ọ dọjigokwu ya ụkwụ kee ife nya ya eme kee ke ya si naa o wetara ya osisi o ya ejide wee naa ọ sị ya na ọ ya kwọrọ ụkwụ ya bịa bịa ka ya jide ya aka ka o dunaba ya be ya o dunaluo ya ka ọ naba Nwata sị ya nekwa na na ya ka ga-echu mmili nekwa ite ya ka ọ dị n'akụkụ mmili ọ sị ya bikonu ya dubekwu ya nụ ya duluo nya ụnọ o duo ya nwantịntị sị ka ọ nachigha azụ mbe wee gụbara ya isolu m tata naa be nna nna nna nna m ụfụ anwụchụlụ m gị kwa ya ya ikworo isi m kwa ya ikwolo ọkpa m kwa ya ya mụ bụ mbekwu nwa anịga bụ onye ọ dị n'ịga m kwa ya ya ọ dị n'ịga m kwa ya ya Ugomma amarọ ife ọ ya eme o wee dubekwu ya nya na osisi ya ya- ọ na-asị ya duluo nya ụnọ ka ọ- na ya nee nya anya na ya nọrọ ebe a na ya ya anwụ na ụkwụ na ụkwụ ya ya eji eje adịrọ wee dubekwu ya o dulukwu ya ife dịka o dumitego ya wee sị ya ngwa ka ya nachịa azụ jee kute mmili mbe bebekwa isolu m taa luo be nna nna nna nna m ụfụ anwụchụlụ m gị kwa ya ya ikwolu isi m kwa ya ya ikwolu ọkpa m kwa ya ya mụ bụ mbekwu nwa anịga bụ onye ọ dị n'ịga m kwa ya ya ọ dị n'ịga m kwa ya ya o wee dubekwu ya dubekwu ya dugide ya o wee luo be ya mana mgbe fa ji luzi be mbekwu anwa ọ sị ya na nna ya na ọ nọfụ ebe a na ọ nwerọ ife ya eme ya na nna ya ya enedo gị anya nyanwa anọkwuolu ya o wee kwe ọ sị ya na ị ma ana nwa ọkwa na ị naa taa ndị mmụọ ejide gị maka chi ejigonu ọ ma nachịa luzi na mmili o lugo mgbe ndị mmụọ ji apụta nwata a na-ebugharị isi ọ marọ ife ọ ya eme kee nke ka ya mma ọ ịpụ ebe enyi ndị mmụọ nuo ya ka ọ nọ ebe a chi foo ka ya naba o wee nọrọ sị ka ya nọrọ chi foo ka ya naba ọ nabazialara ụla mbe likpuo ya n'afọ jee nọrọ o wee teta ụla ọ fụrọzi mbe mana afọ ya ebuo ibu ọ tibezie mbe nọ n'ime afọ sị ya ee na na ị ya abụzi nwunye ya na ị fụ na ị dịgo ime

nwata a na-ebe ndị be fa na-achọ ya fa amarọ ebe ọ nọ mbe nọ nyanwa ama ananwu ụnọ maka ọ nazi ọ bụrụ na ọ dịgo ime ifele wee megbuo ndị be fa megbuo nyanwa o wee nọrọzikwa na be mbe ọkwa etu a ka mbe si wee nụtazi ugo nwa